Kids, Ande Seko, Maggie Mangani, Norman Perry, Alex Nkalo, Debbie N, Confidence Voices, Bishop Chimwemwe Mhango, Ruth Misi, Musa Bwemba, Chris Kantonze, Carlo Gages, Standard Ticket, 20,000 Kwacha Advance and 30,000 at the door. VIP, 50,000 Kwacha. VVIP, 100,000 Kwacha. Tickets available at Lloyd Perry Shop, Toto Walkers, Patanki, Kawale Filling Station. Area 18 filling station, Area 18 Sanamu, Best Oil, CBM Superstorm Sungwi, Area 49 Panda, Nomonde Design Shop at BICC, Toto filling station City Center, BICC Reception, Maula Puma filling station, Puma Crossroads filling station, Kaunda Puma, Likuni filling station, Pamalewezi, Toto Bunda filling station and Biwi filling station.

oh ndipesi chani Ah, koma koma tanzi mulibe tanzi mulibe Eh. ayi muzitolere mumwe ti mukachoka pano ndifika mwina tisana mwendo ambo profit all right i'll be taking you through the nation newspaper uh, and uh, tiyambe kapena muyamba ah yambani Tiyambe. All right, the very front page of the Nation newspaper police arrest ex SPC Zamba.

nkhani imene inangochitika dzulo mammawa inazangoyamba ngati mwamphekesera choncho kenaka nkuzaona zoti ah kodi nkhani zija ndizoona iti Eh, kuti nkhani tinganene kuti inayamba ngati mwamphekesera cha kwa dzulo Ah, komano tinganene kuti ambiri ah, akudikira makhoti kuti apangapo chani komano Yes. moyo wale komanso uh, dandaulo la aMalawi ambiri ndaona kumanena kuti zimaoneka ngati kuti anthu amene ali ndi kanthu amamangidwa kenako timapita ku khoti after bail mlandu uja so sumaoneka kumene kuti koma kukhala kuti ndiwe ndine nde kuti uswera kumene kuti- kumangoyenda njomba basi njomba Ndiye pakuoneka zoona kuti- ndi zija enda mwina mbuyomu amakhala ngati alakwira ayankhula molakwitsa kuti Aaa anthu andalewa amangowetana kaye Yeah, chonchi ndizoti zoona. cause muone mbuyomu pali anthu ena ake oti ndi ma big anali kaye ku opposition apezeka zoti anali ndi milandu milandu yawo imangondanda Yeah. kumangondanda komano apa zapezeka zoti eh, milandu yawo singapitirireso inakanika kutha apapa singapitirirenso so vuto limene limakhalapo pena kuti anthu amati munthu akumamangidwa kumakhala molalo wamangidwa munthu wamangidwa munthu sikunena kuti asamapereke belo ayi komano zimaoneka ngati kuti ah, zinthu zija ah, sizimaoneka mutu wake bwinobwino Ah, mwachitsanzo sitinaonepotu wandale kuti mpaka na kukakhala kukaseweza kuja kuti anaba ayi zimakhala zinthu zovuta ati koma koma woba nkhuku Koma woganiziridwa kuti waba ah, waba nkhuku. nkhuku amapezeka mpaka kulima ndi chani so i think maybe penapake pamene pakakula normal basi komano uh, munthu amayeneka zoti ma processes akayenda zipitirire ndithu mpaka nakuona kuti munthu uh, anthu aone zona kuti ah, munthu uja kaya anaba ndalama kapena Yes. mpaka na uh, nene kuti malizati ake enieni Ni china chake cho- chi- chogwirika ndithu. conviction kuchitika bwinobwino osati zateremu akangolandira belo basi kapena pena zimadabwitsa kapena kuti anthu amakhala alibe umboni wa anthu wa kapena bwanji nde zimakhala zovuta Ine- ine ndikuti- zinangochitika popanda umboni pena pake zikumakhala ngati choncho fa zikumapereka mafunso ambiri kuti ah, Yes. kuti bwanji fa ineyo ndimayembekezera zoti munthu akamangidwa uh, jury processes Mhm. will be followed Mhm. and munthu azapezeka zoti mpaka na kumuona anthu kuti ali behind the bars kuti Mhm. anaononga chuma cha dziko yes koma mmene zikumakhaliramu ah, pena zimakhala ngati ngati kuti maybe unyolo uja umakhala ngati wongoopseza Anthu ongoopseza anzathuwa ndi opseza koma iwe ndine ayi ungayerekeze yesera Ah, ah. nkhani ndimeneyo kuti azabagona mchitokosi cha polisi and we are yet to be informed about the formal charges

and proportionally distributed based on household data yeah akunena kuti tisaga- fa anoti uh, there is no possibility kusonyeza kuti um, tisaganizeko kuti ngati iweyo dzina lako palibe pa list chakuti out out of mm, uh, nowhere kupezeka zona kuti akuikapo mwa milakuli milakuli kulibe ati milakuli kulibe Eh, zoona kuti milakuli kulibe ndi uh, I, i don't know kuti inu mukuiona bwanji nkhani imeneyi Mm, nkhani imeneyo muja takhalira tikunena kale kuti nga- mapulogalamu ngati awawa they are meant kuti azithandiza anthu amene ali ovutikitsitsa Mm, mm, mm. amene ali ovutikitsitsa kuti kuthekera alibe Zimangokhala zinthu zomvetsa chisoni kumaona anthu ena ake oti kuthekera ali nako koma pamene paja matumba atatu a fetereza ati poti ali nkaudindo pena pake nde kuyitanitsatu ma ID a wakuti wakuti wakuti kuti apange so Zimakhala zinthu zodandaulitsa komano yaa we are yet to see kuti program imeneyi iyende motani sinanga mvula inayamba kale Ayi, ena paja maso ena mvula. enanso tadzala tinadzala kale Eh, Ena- ena tinadzala. takazinga koma takazinga Eh, takazinga chipanga

I, I cannot speculate about the actual figure mm -hmm. koma mayo ndithu pali anthu ogwira ntchito mboma mm -hmm. amene ali nawo pa list yoti ndi ma beneficiaries mm -hmm. Ndi zimene- Ngati ma- ma- ngati ma beneficiaries. beneficiaries. Mhm. zimene zizi zikuonekanso ndi zomwe zasokoneza imagine Eh, ndipo nchifake nthawi ijayi nanena kuti amene akuyeneka kulandira alandire Yes. pasa- pasapezeke kuti pakuikidwanso anthu ena onena kuti ayi ndikuthekera pena pake tiyeni amalawi tizikhala anthu achikondi kuti I think- ineyo thumba la fertilizer pa kandi kandi kwa agro nditha kukagula Yeah. koma nanga uyu wa subsidy ndiwasiyire azanga amene sangakwanise Yes. Eh, koma zimaoneka zoti anthu timafuna achikulire kuti chilichonse china chilichonse amafuna kupangiridwira zimakhala zinthu zomvetsa chisoni Sure. nkumaona ndithu kuti ayi mnyumba mwa mfumu mulowa ndithu matumba angapo koma Komatu nkhalamba ya ina yake mfumuyi mupalamula nayo chabwino ma- vuto lake nthawi zambiri amakhala mafumu mabrokolida mabrokoli mabrokolida tu achita zinthu kudyera ufumu

from the comments za anthu zikuonetsa zoti anthu zochita zawo akuzikonda to the extent of ena akamanena kodi kulilongwe kuno zikukhala bwanji a mayor akadakhala ku mwina kulilongwe kuno mwina zinthu zikadasintha chifukwa tauni yathu ndi imodzi mwa matauni omvetsa chisoni zoti misewu ija yakonzedwa tingoonera tokha tikamaona aya mmene mujamo olo pabridge pachatu pali mwambo pezeka anthu ndipo ali chonchi pamene pachapo Ine ndikuganiza ngati kuti um, wina wake ananena kuti street wise imafunika i don't know the background of the mayor wa kulilongwe kuno komano um, background ya mayor waku Yes, blantyre aliyense akuidziwa kuti anakhalapo street kid chani so and i think he he- knows. mm, he knows chimene chikufunikira pa nthawi ino zimene zikufunika sima meetings arisiba meetings basi pano pa kumangoti is acting Ye, ndi panopa mwe- tikalingira ngati kwathu kuno ku lilongwe city mbuyomu mwakhala mukutuluka timastatement kutokha ngati koopseza mavenda kumeneko e chanichani e masiku akuti akuti Koma kungoona zii! Zii. And mmene mujamo misewu ija inatsekulidwa koma sizikusonyeza kena kalikonse kuti a- akuti misewu yakonzedwa chifukwa choti a, venda pena paliponse. akupezeka Eh.
chifukwa um, ukaonesesa meya wa mzinda wa blantyre ineyo ndimatha kupanga follow page yake ija amaika ma live amatha kupezeka kunena kuti kufika pena pake nanena kuti azimayi pano ndisakupezeniponso sakupeza point sitigwirizana. ali pa ground usachitire zinthu zake mu ofesi Mm. and even that initiative imene wayamba yokhala ngati akuwapanga kukhala very close ndi ma street kids aja ma street kids rather ndi chinthu chabwino chifukwa choti anthu amene ajawaso atha kuwagwiritsa ntchito Yeah. kukonza mzinda uja yes yeah because atauza anthu kuyambira lero mugwira ntchito ku city inuyo muzithandizira city ku and kusesa kutani in the long run apezeka zoti uh, anthu aja akupezapo kangachepe and adziwa zoti ali ndichochita because most of those people kuti azipezeka ali mu street nkhani imakhala kuti alibe chochita Yeah. koma this guy is trying kuti anthu aja akhale kuti ali ndi kena kake kochita Yeah. and timuyamikire kuti akugwira ntchito anthu ntchito akuigwira akuigwira kwa kuno madandaulo za njinga za moto Yeah. iye anachita kukumana nawo kunyumba kwake kusonyeza kuti there is commitment yes Eh, kukumana nawo kunyumba kwake nkuwauza kuti musamakhale pamene paja pamene paja mukusokoneza mzinda wa blantyre nde mukuyeneka muzikhala malo akuti akuti kupanga zinthuzi zinthuzi imagine ana- Zadongosolo.
anafika ku- kwa- kwa anthu anjinga Nga, mm. Eh, ndi mu mu- m'malawi muno anthu akamanena zoti ngati kuli city ya smart Mm. imanenedwa zoti ndi blantyre Mm. and izizi zikuchitika kumalo koti kumatchedwa kale zoti kwa Kwa- smart, kwa kwa smart. smart. Sure. nkhani ngati anthu ti- ena ake ku- kulilongwe kuno ah, ah. kamtima kakuti koma ameneyo akanakhala wakunoku mwina zinthu zina zake zikanakonzeka anthu ena kunena kuti meya uyu ndi wa dziko lonse Ine ndi wa dziko lonse. Akutero. N- Nde mbo- ngati ndi wa dziko lonse nde aziphotchola pena paliponse. Koma ndikuona Kuti ngati- mwina kapena. ndikuona ngati- Chifukwa kuno mm. kukadi tisaname mavenda timayeka. Kwambiri. Yes. anthu aja afunika misika yoti azikagulitsira zinthu zawo koma lamulo ndi lamulo Yeah. no street vending no street vending uh, there is nothing to justify that kuti katipeze kaya malo azipatsana it should be later koma mumsewu musapezeke venda ndiye mmene nazo chimene ndimaona kumene kuno chimene chima- chimapanga kuti ma policies kapena malamulo athu azikhala kuti akukanika timakhala ndi denial eti kumachita kuti zoti kumati chinthu chimene chikuchitikachi ndi cholakwika koma ah, ine ndi- ndizikadyera ku chipatala Ngati ndizikadyera ku Wow. chipatala. so with that type of thinking zimakhala zonena kuti dziko likuta likuonongeka koma Yes. ndikukhulupirira kuti this can be

begging nkhani ina ndimene nkhani ina ndimene ukhoza lankhula nayo molakwitsa ayi ndi zomwe ndikunena zija zonena kuti mm, okay Pa- pakungofunikabe kukhala kuona masides awiri eti kuti you are begging and at the same time you are being, you, you, you are uh, uh, you are being in the town you're moving around the town yes

we are not giving these people um, a lift. Eh, yes because pofika munthu wapita kumene kujako ndekuti wathodwa kale Sure.
Ch- ch- chifukwa ndimaperekaso chisanzo eti um, um, anzathu otcha makala amauzidwa kuti otcha makala akuononga chilengedwe and, they, and uh, yet we are not giving them ma, ma alternatives kuti

about solutions eti yonena kuti tikhale pakatikati kuti uku zinthu ziyenda uku zinthu zizikhalapo Yes. koma kungoti poti nkhani ili ku court eti nde sitingalankhulepo zambiri kulipo kunena kuti chigamulo anachipereka kale kuti chigamulo anachipereka kale ende All right, uh, we have a story that says 175 billion cement plant opens creates

I think this is a very good initiative. Yeah. Yes, already ati it has created a few 500 jobs. ende kuti ulovawo pang'ono wachepapo izizi zimene zikufunika zofunika kunachilungamo malawi um, at this juncture it needs um, more investors big investors koma the problem kunoko ma investors wa ama- amabwera ndi gulu lawo ndiye amapezeka zonena kuti kuyambira um, chief executive officer managing director mumazafika mpaka na pa accountant yes kukhala anthu onse a khungu loyera nde umazifunsa kuti are you investing or you are eating because Pamene- the, because the investor you can just come you and your wife because the, of course you want to make profits right komanso at the same time ukhale ukuthandiza dziko so anthu angu azingogwira ntchito za, za ulebala zokha zokha Ata- akakhala munthu wa- wakuda udindo wake ndi supervisor Supervisor. oyang'anira anzake so Uh, iyoyo ndi initiative yabwino mm -hmm. ndipo zandisangalatsa kuti um, um, the number is so large mm -hmm. 500 mm -hmm. so i think zitakhala kunena kuti um, ngati dziko mm -hmm. kubwere makampani onena kuti alembe ntchito anthu ambiri Yes. chifukwa mavuto onsewa alipo chifukwa chonena kuti our revenue is very low Yes. and the production yathu ili ve- ili very low because kuti uonesese um, kutakhala kuti kuli makampani ambirimbiri ku Malawi kunoko um, pomafika 2030 titakhala kuti ndi dziko lotukuka koma si nanga we are just um, spending Yes. spending spending olo kubanja munthu ukhale unalandira 1 million and then unakhala pansi Chete. you're not getting anything ah ndi mmene dziko lilili pomafika olo olo masanawo Eh. nanga ungogula plasma Ehe. Eh, nkugulanso plasma ya Basi kaya ati ndi mmene zinthu zilili panopa. nde uonesese so this uh, should be a wake up call to the country kuti let's uh, try to make malawi to be attractive to more

because I remember tinapita ku parliament and Imagine. the, the leader of opposition was talking about this kuti ah, boma likuonekali nene ma conditions amene apasidwa ndi IMF yes so zizikhala kuti zichitikadi eh, it's a disaster to our country eti kumachita kunena zoti ku further weaken between 2026 and 2029 and then we are here Ah, sha, sha.

apo pomwe pakuoneka pachitike chinthu chinthu china tadusa chake. pachigumu paja akamati palibe moto pomwe khangere moto uno ndife Mm, ayi. ndeti kudzimva kupwe- ku- ku- kochako Mm, komano Yes.
chimene chimandidabwisa I- I- imf iyi is not a malawian um, institution Yeah. yoti ndi ya dziko lonse lapansi and ili dziko lina lake lochita bwino so

ah, dziko lonse zija Yeah. ndi hey, mapeto ake zimalowaso zina because kunena chilungamo up until today i can say that eh, we are still under these people because we play according to their game Yeah. if we don't they cut off their um, kind of chithandizo chawo chija zonsezi ndizo zongotionesana kuti ngati sitikupanga produce we continue

mapemphero chabe Ah, you know I'm contradicting myself. yeah, you can go ahead alright I'm moving on to ayi basi eh, kumeneko Mm, Mhm. kuno uh, yasimenti paja uko ilipo kale Yes. kuno kuli malawi remains low crime and finance um, part of the story malawi is building capacity

kunonso kuli nkhani yomweyo ine ndinali ndikufuna ningo ningo ningowerenganso kunoko um, akuti wanderers hammered S- eh, city end nomads unbeaten run Eh, hammers 2 wanderers 1 okay alright um,

amaona zoti munthu wathu ayikidwe kumeneko bola akadabwera kuti tidzalilire limodzi kwathu konkuno mm, komano ndi kuti mm -hmm. wish yakeyo mm -hmm. but it must be respected yeah. pamene paja panazabwera zokuti ah, koma anthu achifundo anabwera kuti akhoza kuthandiza mm. kuti mwina ngati inali nkhani ya zachuma athandize kuti thupi lifike kwathu konkuno koma koma koma I'm yet to understand uh, does it mean kuti anali ndi ma citizenship awiri eh, pamenepo yeah because it seems like kuti family yakeyo inakhazikika kwambiri ku UK yes